Leche. Anche. Manche. i sigi. karamɔgɔ.
Ano to eh?
Diba? aw ma ne bɛnbakɛ o janfa maa dɔ tɛna ne janfa ni ni fɛn ka kɛ sɔrɔ fɛn ye dibi la maa ni minnu cɛ an k'u ye o tiɲɛ ka yira ne la dɔ di
e karamɔgɔ ma se i ma a dogo la n sera i ma a kuma n dɔ la k'a ɲɛf'i ye tɛ baasi ye ne cɛ le ye muso gɛrɛ ta ka fara ne kan k'o kɛ ne sinamuso ye mɛ karamɔgɔ donna dɔrɔn o ye kɔnɔ sɔrɔ ne ni n sinamuso kɔni an ka di an bɛ tulon kɛ an bɛ yɛlɛ kɛ kɛlɛ t'an cɛ baasi t'an cɛ mɛ ne sekun ye i fɛ yan fɛn min ye den ye ne b'o de da mankutu o de bɛ sen tɔɔrɔ la e ka nin kuma in kama n bɛ den nɔgɔya ye ee ala
o ye diya ne ye sa barisa e ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ se yan n'u m'a fɔ k'u sinamuso faga u ko k'a den faga n tɛ baasi ye muso in sera a ma a ka denko la a dogolen don a jɛlen ka taa a y'a bɛɛ yira n na

ee ala ka ɲɛ ni den kelen i b'a wolo a saraka tɛ dɔ dɛ i bɛ kolosiyɛn ɲini i bɛ taa n'a ye kɛnɛjɛ dɔ la
kɛnɛjɛ denmisɛnninw bɛ balon tan yɔrɔ min na i bɛ taa i b'a feere i mana bɛn ni maa nasugu nasugu ye i bɛ siyɛn feere o ma ɔ ne ma bɛn ni mɔgɔ ye dun i bɛnna ni mɔgɔ ye o i ma bɛn ni mɔgɔ ye o i mana bɛn ni fɛn fɛn hali kumakan kuma tɛ fɛn min t'i ye sɛ in feere o ma i k'i kɔ don i kan'i kɔfilɛ karamɔgɔ ne y'o kɛ ne bɛ den sɔrɔ
i bɛ den sɔrɔ wa i bɛ den sɔrɔ hali a tɛ mɛn bilen
n y'a faamuya

ou bien ne k'i ma k'i bɛna den sɔrɔ i ma danna e eh, karamɔgɔ n sɛgɛla o san jɔjɔ n tɛ ka den sɔrɔ n yɛrɛ kamana bɛɛ ganna o le n se kun ye yan o tuma na n'i sera ne ma i kana i jigi tigɛ n'ala sɔnna
n y'a mɛn tana kelen min b'a la i b'i jija saraka in bɛ bɔ tilegan gwɛngwɛn
tilegan fɛ cɛ si ɲɛ kana da i kan
ɔ ne ni mɔgɔ bɛnna sira la dun aa o ye kunnangoya ye ee i jija n y'a mɛn o tuma na taa
n'ala sɔnna sini n bɛ taa bɔ bɔ karamɔgɔ ne nakun dɔ tun ye ne taara

ne ka sɛ bɛ ka feere koyi ee ne ka sɛ bɛ ka feere mɔgɔ tɛ yan ne ka sɛ de bɛ ka feere ne kɔnɔnabalen don ko ne ka sɛ bɛ ka feere ee a fɔ mɔgɔ tɛ yan ne bɛna sɛ nin feere ka n kamana gan n'o ye ee ne ka ko bɛ kɛ cogo di nin kɔ ee ala n ko ne ka sɛ bɛ ka feere mɔgɔ tɛ yan a kɛra baara ye ne bolo bi sa e ala ne bɛ nin kɛ cogo di a fɔ ne ma mɔgɔ sɔrɔ yan ka n ka sɛ san e a gɛlɛyara sa dɛ ne bɛ nin yira jɔn na n'ala tɛ sa e ala mɔgɔ ma sɔrɔ yan kɛnɛgɛba na ka ne ka sɛ san a gɛlɛyara dɛ

ne fa n fam n faamuya i tɛ baasi ye fɛn o fɛn a n'a feere sɔngɔ de don e ka sɛ bɛ ka feere mun na i bɛ wari de ko wa walima i bɛ sanu de ko wa n b'o d'i ma ou bien tiɲɛ masaya b'o de ko n b'o d'i ma
ne tɛ wari kɔ ne tɛ sanu kɔ ne bɛ fɛn min kɔ o ye den de ye o le ne se yan bi ko n bɛ n ka sɛ le feere.
woloden hadamaden minnu tɛ layidu dafa n'aw hakili t'aw taga kungo la n'aw mago t'a ka hɔrɔnya la i wulila ka sa k'i bɛ den de nɔfɛ. Baasi tɛ, i bɛ sɛ di i bɛ taa. K'a bila duguma. O tɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ de ma. Sɛ di i ka taa. Ɔ ne ye sɛ d'e ma ne bɛ den sɔrɔ wa. N ye tile tan duuru de d'i ma. I bɛ garisɛgɛ kɔnɔbara la. A barika Ala ye. Den min bɛ n'a b'i nafa ka diɲɛ nafa k'i ka kabila nafa. Nka un i hakili tɛ den tɔgɔ la.
O ye tɔgɔ jumɛn ye.

ma ko ne yɛrɛ ta kɛla kɔnɔnaba ye sa n'a fɔra ko ne le kɔɲɔ kɛla san joli joli ne tɛ ka bange sɔrɔ ee ala ala e tɛ ne lajɛ tɛ sa ne dɔgɔmuso le nana sisan sisan ala y'ale ka bange nɔgɔya a ye o kɔnɔma le don o ne cɛ le bɔlen filɛ ka taga nin ka ne kelen to so kɔnɔ yan o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ denko sababuya to ye sa n'i k'a ye yɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ le bɛ kɛ dɔgɔ ye o sɔrɔla denko le fɛ maala ne y'a yira ala le la e le y'a da ne kan e le y'a tabaga ye fana k'a bɔ ne kan e ala ne sɛgɛla sa ko furu kɔnɔ ko den de ye muso ta n'a fɔra fara ko ma nɔgɔya ne fana ne bɛ mun kɛ sa e ala ne sɛgɛla sa

hɔrɔnkɛ fɛ yen. naamu naamu danbe hɔrɔnkɛ min fɛ hɔrɔnkɛ. ɛɛ madamu kulubali. kulubali madamu kulubali filɛ kulubali ka sunani farida. ɛɛ.
hɔrɔnmuso ɲalen i nugu la naamu i ma madamu kulubali sigilen naamu ani fɛn min bɛ ɲɔgɔn na o de ye ala dɔn de ye naamu i ma madamu kulubali sigilen naamu ani fɛn min bɛ ɲɔgɔn na o de ye kelenya de ye naamu ɛ kulubali ka sanfɛ kɔni basi t'i la ne kun ko k'an bɛ gɛrɛ an jatigikɛ ɲuman in na sa naamu kulubali mɛ san'an ka gɛrɛ an ka hɔrɔnkɛ la a ka kan ka dɔɔnin fɔ an ka hɔrɔnmuso ɲalen hɔrɔnmuso ɲalen kɔni basi t'i la madamu kulubali naamu e min fɔlɔla ni k'a laban ne kan b'e de ma i nugu la i ni wula madamu kulubali n'i y'a mɛn hɔrɔnkɛ ɲuman a fɔ ko furumuso ɲuman de b'a bolo furumuso de sɔnna ɛɛ kulubali ka suna ani farida kɔni ko t'i la ko foyi t'a la naamu ɛ an b'an gɛrɛ an jatigikɛ la sa an na fila fila f'u ye sanni waatinin dɔ cɛ naamu madamu kulubali hɔrɔnkɛ ɲalen Naamu kulubali koya sancɛ ani koya mamuru cikɔrɔ mamuru ani jaba nɛnɛ kulubali maa fa donso
jeliba ɛ eh, nin t'an ka kulubalikɛ ye wa kulubalikɛ ni danbe kulubalikɛ ni hɔrɔnya ɛ eh, maa binna kulu kan kulu bɛ jogin kulu binna maa kan maa b'i jogin Sorongolo mɔden ani baramankolo mɔden koyata kulubali bosiw i nugula naamu kulubali naamu i bɛnbɛkɛw y'u tile kɛ mali olu m'u tɛnɛ cɛn fewu naamu kulubali sanu bɛ maa caman bolo naamu hɔrɔnya t'o tigi la hɔrɔnya t'o la dɛ kulubali an dalila hɔrɔnya la a ma tigɛ i la nafolo bɛ maa caman bolo o tigi t'a danbe dɔn kulubalikɛ min sɔnna k'i to a ka danbe kɔnɔ k'a jeliw dɔn kulubalikɛ min sɔnna k'i to a ka hɔrɔnya kɔnɔ ka an jeliw dɔn ka tila k'i to o la ka muso fila ta fo muso fila bɛɛ lajɛlen garijɛgɛla ɲɔgɔn fɛ o ye tare tare ye kulubali kɔni baasi t'i la a fɔra ko kulubali maa fa donso dalateliya kojugu don sinɔn kulubalikɛ kun ye donso ye i bɛnbɛkɛ kun ye donso de ye mali n'a ni maa min kun bɛnna ni kɔngɔ b'i la a b'i ka kɔngɔ furakɛ pewu o de kama a fɔra ko kulubali maa fa donso mɛ dalateliya kojugu u ko ko kulubali maa fa donso u tɛ mɔgɔ faga dɛ kulubalikɛ e min ye maaw kɔnɔ fa su k'u kɔnɔ fa tile k'i hakili to i ka jeliw la ne kan b'e de ma ɲansankɔrɔ mɔden kɔni baasi t'i la ɛɛ maa caman bɛ yen olu y'u ka hɔrɔnya falen wari kama an ye jeli mun ye kabini lawale tile an b'aw faw kɔ an ye jeli mun ye kabini lawale tile an b'aw bɛnbɛkɛw kɔ aw bɛnbɛkɛw ma sɔn ka u tɛnɛ cɛ k'a sabu kɛ mun ye ko jeli de bɛ olu kɔ an tɛ nafolo kɔ an tɛ sanu kɔ an bɛ mun de kɔ o de ye danbe ani yɛrɛdɔn de ye he kulubalikɛ min y'a yɛrɛ dɔn ne kan bɛ e ma i nugu la kulubalikɛ min y'a yɛrɛ dɔn o la ne kan bɛ o kulubalikɛ de ma ɲasankolo mɔden e m'i danbe tiɲɛ dɛ wa e ma sɔn k'i tɛnɛ cɛ mali i faw ma sɔn k'u tɛnɛ cɛ mali i bɛnbɛkɛw ma sɔn k'u tɛnɛ cɛ mali k'a sabu kɛ mun ye ko hɔrɔnya ka kɔrɔ ni yɛrɛdɔn ye k'a sabu kɛ mun ye ko hɔrɔnya ka kɔrɔ ni nafolo ye k'a sabu kɛ mun ye ko hɔrɔnya ka kɔrɔ ni sanu ani wari de ye kulubalikɛ ne kan bɛ e de ma an ma na wariko kama dɛ wa an ma na nafolo ko kama an nana fɛn jumɛn kama o de ye yɛrɛdɔn de ye sodɔn yɔrɔdɔn yiridɔn mɔgɔdɔn yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ kulubalikɛ kɔni baasi t'i la bitɔn mɔden i nugula eh, aw ni baraji anba a fɔra tan nin ko tu bisimila ye ko bɛɛ y'i fa nɔ rɔ siga si t'o la n'i y'i fa sira bila i ye kolankolon kɛ jeliba mm, o yɔrɔ la ma i fa yɛlɛla yiri min na walahi kulubalikɛ n'i ma se ka yɛlɛ o yiri la i jija k'i sigi a suma la i sigilen i fa ka suma rɔ sa kulubalikɛ kɔni ko t'i la naamu

jamana tɛ dilan ni jeli tɛ siga t'o la faso jeli don an ka koba foyi tɛ kɛ ko jeliw da t'a la walahi mais mun ne jeliya tiɲɛ bi nafolo de y'a tiɲɛ
basi t'a la jeliba nin tɛ basi ye anw tɛ nafolo fɛ ni kunu kun don aw faw tun bɛ an sɔn jɔn na an bɛ taa n'o ye so nka kunu tile banna jɔnya tile banna an bɛ fɛn jumɛn tile la aw ka hɔrɔnya tile de kama an bɛna ka na aw deli aw ka hɔrɔnya la aw ka kunu na an tɛ jɔnya tile la tuguni kulubalikɛ k'o bɛ cogo di basi tɛ ɛ aw ka hɔrɔnmuso yɛrɛ bɛ kɛ na
nin ye hɔrɔnmuso filanan natɔla ye kulubali a bɛ kɛ tan de kulubali k'i yɛrɛ dɔn k'i danbe dɔn k'i bɔkolo dɔn k'i to bɔkolo dɔn kɔnɔ ka hɔrɔnmuso fila ta ɲɔgɔn fɛ o hɔrɔnmuso fila talen kɔfɛ ka garijɛgɛ fila di olu ma ɲɔgɔn fɛ ni kulubaliya tɛ ala t'o kɛ maa bɛɛ ye kulubali madamu kulubali k'o bɛ cogo di walahi muso o muso n'a tɛ f'i ma ko n b'i fɛ o muso t'a yɛrɛ dɔn he kulubali b'a fɔ muso ma ko n b'i fɛ i m'u ye n ko hɔrɔnmuso fila bɛnnen u bɛnnen ni muso fila bɛnna walahi o ka ɲi cɛ ma n'o tɛ aw bɛnbakɛw a n'aw mɔkɛw fo ka taa se aw faw ma olu y'a kɛ cogo min na nin ye sen daɲɔ de olu sen daɲɔ la koyi kulubalikɛ a bɛ kɛ tan de i ma hɔrɔnmuso fila ye u nana sa k'u bolo don ɲɔgɔn bolo bolo don ɲɔgɔn bolo mun ye ka fɛn di ɲɔgɔn ma a bɛ hɔrɔnya dafa ka fɛn di ɲɔgɔn ma a bɛ hɔrɔnya sankɔrɔta ka fɛn don ɲɔgɔn bolo a bɛ n'a fɔ ko kelenya ka fɛn di ɲɔgɔn bolo a bɛ tin don i maa ɲɔgɔn na hɛ n ko a bɛ kɛ tan de marahaba aa madamu kulubali hɔrɔnmuso ɲalen a bɛ kɛ tan de walayi ne m'a f'i ye n ko bi tile tiɲɛna wa mun de ye bi tile tiɲɛ an yɛrɛ de y'an ka tilew de tiɲɛ walayi n'i m'i hakili to i fa la k'i hakili to i danbe la k'i hakili to i bɔkolo la k'i yɛrɛ dɔn walayi muso tɛ sensori ta a bɛ kɛ tan de hɔrɔnmuso ɲalen i ni ce ɛɛ n ko kunu ni aw bɛnbakɛw musow kun taara dumuni sigi u b'u ɲɔngiri fɔ k'o kɛ ka bɔ nakɔ foro rɔ ka na dumuni minɛ a bɛ kɛ tan de madamu kulubali a ka di n ye i ka wuli k'i jɔ an ye foli mɛn foli diyara n ye
baasi ka to mɔna o diyara n ye taa dumuni na o ye kɔrɔlen ko ye alhamdulila aw yɛrɛ fɛnɛ hɔrɔnmuso wuli kɔrɔbayara tɛ hinɛ aw yɛrɛ la a bɛ kɛ tan de ala kibaru Eh, ne m'a f'i ye n ko an ka hɔrɔnkɛ n k'a b'a tugu a la n ko a m'a danbe bila halisa walayi hɔrɔn min filila a yɛrɛ ma n'i y'a tigi ye a ɲɛda bɛ koyokoyo wa walahi kulubali a n'a ka hɔrɔnmuso ɲalen an ka taa sikɔrɔ a bɛ kɛ tan de walahi kulubali baramangolo mɔden
ka bɔ zaba yɛrɛ dilen ma dɛ e ma se ka baara wɛrɛ kɛ zaba nin kɔ e ka kun kabini sɔgɔma i bɛ baara la wa i sigilen don a bɛ kɛ cogo di sisan baarako nin kɔni an b'a kɛ di debure de bɛ sisan o han tɔ foyi t'e la yɔrɔ an ka taa so a ɔ n'i sɛgɛla an ka taa kɛ an ka debure an ka taa a ja ne ko tɛ ka ban an ka taa tile yɛrɛ ban ka di sisan cogo min na n'i mana baara dɔɔni kɛ dɔrɔn tile banna

A bɛ kɛ cogo di ne taara foro la kɔni a ka kan bɛɛ ka taa i nɔfɛ dɛ
fosi tɛ ne la ne kɔni dabali banna n na dɛ mun fɛ

ee o don muso min ye nugu san a nana a ka nugu nɔfɛ yan awɔ a ye caman t'a la ahan i sigi yan tiɲɛ fɔ n ɲɛna ko n ka tiɲɛ f'i ye wa a man kan muso ka don ka cɛ la e ani i dɔgɔmuso an bɛɛ de bɛnn'a kan k'i ka fini don i kɔnɔ na mɛ tile a bɛ wagati jan bɔ ne bɛ k'i lakɔlɔsi i ka lahala man ɲi hmm. mɛ a bɛ kɛ ne hakili la k'a fɔ ko i bɛ ka fɛn in kɛ walasa i ka se k'i farikolo dege a la kɔnɔmaya la ka sɔrɔ i kɔnɔ tɛ yen nɔ
ne tun m'a f'i ye ne tun b'a dogoli la fɔlɔ ne kalo wolonwula le ye han walayi i bɛ fɛ k'a fɔ k'i kɔnɔma don yɛrɛ yɛrɛ la mhm, ne kɔnɔma de alhamdulillah rabbil an ka jɛ k'a yira ala la
aa bi ye donba ye o de la n'ala m'i ni muso muso bɔ kɔnɔ wolo kelen na a b'i n'o jɛ cɛ kelen na walayi i m'a ye nafa foyi tɛ juguya la e bɛ dɔ juguya k'a kana don tuma dɔ la n'a dɔw donna a bɛ kɛ hɛrɛ ye e yɛrɛ ma walayi a kɛra hɛrɛ ye koyi san joli kɛ an bɛ ka den ɲini daliba masa ma den nɔgɔya an ye nka a filɛ dɔgɔmuso nana dɔrɔn Nin keleyara e fana filɛ ka kɔnɔbara sɔrɔ nin ye maa saba mana jɛ ka ko min dilan Ala tɛ kɛ naaninan ye k'o tiɲɛ Alahu taala min ye kodɔn masa ni hinɛ masa ye e m'a dɔn a y'an sutura an ka kɔnɔ nkalon dilan walasa k'aw kisi mɔgɔw da ma k'aw kisi ɲɛjugu ma i bɛ t'a sɔrɔ muso dɔ muɲunen don nka hadamadenw da kama a ka muɲu bɛ tila a la.
tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara n ye bi nisɔndiyara kojugu nisɔndiyara fo ka fɔ ko nisɔndiyara baasi t'a la i bɛ tila ka kasi kana kasi n'i kasira i bɛ ne yɛrɛ lakasi ne ko ala yɔrɔ ala taala de ye hinɛ masa ye a bɛ den di mɔgɔ ma wagati min ka d'a ye de
n'a kun fɔla ko ne bɛ den sɔrɔ ne tun b'a fɔ nkalon de

ah, basi t'a la ne yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ mun na ma se ka sunɔgɔ ni sɛgɛn bɛ golo kɔrɔ i tɛ se ka sunɔgɔ sɛgɛn a su- a ma nɔgɔn yɛrɛ de a sunɔgɔ ma nɔgɔn alo Hmm, jeli ŋara kɔrɔ baasi t'i la alhamdulila ne mago gɛlɛn yɛrɛ de b'e la sisan awɔ awɔ n bɛ so ee depuis ne ye ɲɔgɔn bila ci teliman dɔ cunna n kan koyi awɔ i bɛ na basi t'a la n bɛ k'i kɔnɔ yan awɔ kana o bɛɛ bila i ka na awɔ k'an sɔɔni o la basi t'a la i ka jeliba in senna ka teli dɛ sisan i b'a natɔ ye a bɛ don sisan
kunun ta bi ta sini ta o gundo yira ne la n ba sigiyɔrɔ bɛ yen Bari. Juguman tɛ.
N bɛ n seko ye yan bi. N bɛ n bɔli fɛ. i ye saraka min bɔ i y'a fɔ cogo min na n taar'a kɛ ten ala barika la bi n b'ala fo k'a waleɲuman dɔn n yɛrɛ ɲɛ b'a la laɲini ma sabati waleya sabati o tuma na den min filɛ nin la nin ye den barikamaba ye den b'a jɔ n'a ka du ye don dɔ la a b'a jɔ n'i cɛ ye a b'a jɔ ni i sinamuso ye n'a wolola a san tan i bɛ segin n'a ye n ma i bɛ se ka taa ne taara fɔlɔ

ne tun ye nkalon dɔ dogo nkalon man ɲi hɔrɔnya la mɛ n ye nkalon dɔ dogo k'an ka furu sutura k'an ka furu kalifa k'an ka furu kɔlɔsi ɔ e yɛrɛ b'a dɔn ne muso filanan ta a ma mɛn ala to ala nana o garisɛgɛ kɔnɔbara la o y'a sɔrɔ fɔlɔ mɛnna a ma den sɔrɔ o bamananw ko ko muso caman furu ko denwolo fura dɔ don daliba masa y'i to a ka masaya la ka na fɔlɔ eh, filanan garisɛgɛ kɔnɔ na o kɔnɔ yɛrɛ bɛ kalo wolonwula la bi nka dɔ in ta depi dɔ in jɔra kɔnɔbara la a sera n ma a ko ne furu ni kanu ko caman bɛ yen a bɛ muso caman ka limaniya tiɲɛ e ma den sɔrɔ ne furula ka fara a kan sisan ne ye den sɔrɔ hali ni maa ɲuman don a laban ye maa juguya ye an bɛ se ka mun de kɛ k'o kunbɛn ne ko a ma n'ale sera k'i miiri ka se fo nin sanga in bɛɛ ma ka nin kuma in fɔ cɛbakɔrɔya dara ni fɛɛrɛ de ani keguya ne kan ka n da ka si ka miiri nin na mun de kan ka kɛ walasa ne ka du kana ci n'i y'a mɛn cɛbakɔrɔ kɔ ko don n'i y'a mɛn cɛbakɔrɔ danbe ko don kulubali n'i y'a mɛn cɛbakɔrɔ kɛwale ko don kulubali cɛbakɔrɔ tɛ kuma ye ne ye n da n sira ka miiri n ma si ka miiri ko diɲɛ bɛ ban sini dɛ n ma si ka miiri ko ne kɔ bɛ kɛ mun ye dɛ n sira ka miiri de ko n bɛ ka du dɔ dilan ɔ dugu jɛlen ne y'a fɔ filanan ɲɛna n muso filanan kunnadi bɛɛ fana tɛ nin kunnaja sɔrɔ ka na ka na muso sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a kɛ dɔw b'a kɛ wasona ko de surutu yan an ka sigida in yɛrɛ la yan mhm. ayi duguni tɛ bɛrɛ ma kɔnɔ ko an ye jeliw an b'a bɛɛ ye koyi wala ɔ n ko tiɲɛna i fana i ka ci mhm. i kɛwale la i ni ce i baara la ɔ e, ni maa o maa n'i ye jatigɛ gulokiba don i kan na mhm. ɲɛnafin b'o fara o a fɔ a ɲɛna n ko sisan n ko basi t'a la ne ye hakilina min ye o ye sisan komi kɔnɔ ma taa yɔrɔ la an ka ci don mɔgɔw bolo an ka maaw lafili an k'an yɛrɛ lafili i kɔrɔmuso wele ka na a y'a wele ka na n y'a fɔ a ɲɛna n ko bi taa kɔ an bɛ gindo dɔ kalifa an ni ɲɔgɔn cɛ ni n sara ka sɔrɔ aw fila si ma jigin aw jija gindo in kana waraka dɛ ni kelen sara an na a y'a jija gindo in kana waraka o ko n ma k'u y'a mɛn ni furu woro tan ye tiɲɛ ko gindo in tɛ waraka ni furu danbe ye tiɲɛ ko gindo in tɛ waraka ni ka jɛ faso kɔ ka jɛ baso kɔ ka jɛ kabila kɔ n'o ye tiɲɛ ye ko gindo in tɛ waraka k'u b'u kale u ka tafe bolo la ko gindo in tɛ waraka ne k'u ma n k'a fɔra tan ne muso minnu tɛmɛna gere tun t'u kun na dɛ an bɛɛ hadamaden kelen de kɛwale de y'u n'an bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ ma yɛlɛma kɔnɔmɔgɔw de yɛlɛmana ɔ n ko sisan n bɛ min fɔ aw ɲɛna i dɔgɔmuso alahu taala y'a garisɛgɛ kɔnɔbara la a yɛrɛ nisɔndiyara a kɛra tare a kɛra nisɔndiya ye n ko bi ta kɔ kɔnɔ in bɛ hakɛ min na i b'a lajɛ ka ɲɛ i bɛ fini siri kɔgɔ la ka bɛn n'o hakɛ ye alako gindo ka dɔn kɔnɔko in gindo kana dɔn dɛ saya kɔfɛ o tiɲɛ n'o tiɲɛtigiya ka dɔn kɔnɔko in kana dɔn dɛ su dibi ka dɔn mm. kɔnɔko in gindo kana dɔn n'i y'a ta o fila fɛn fɛn ɲɛ k'a dɔn o don ko nin ta ye nkalon nin ta ye tiɲɛ ye an n'an ye i b'a fɔ ko seliba kalo kulubali k'a ta o don na fo bi nin y'o kalo wolonfila ye ɔ jeliba ko wɛrɛ de donna ko kɔrɔ mm. ma min faamu bari adamaden b'i boli ka taa fɛn dɔ ta i b'i den ka tɔ dɔw bila yen siga t'o la bi an bɔra foro la mm-hmm. an ye to dun ɲɔgɔn fɛ mm-hmm. ne yɛrɛ nana ka na n ka cɛyaci dɔw kɛ a bɛ wagatini bɔ sa ne sigilen tora muso fɔlɔ kunnandi ani filanan u y'u da ɲɔgɔn kɔ ka na ko bi tɛ sini ban olu min ko ko musoya tɛ ko lankolon ye olu min sɔnna u ka tafe bolo la olu min ko ko furukolon ka fisa ni jɛnɛya ye sa olu min ma musoya kɛ ko lanɔgɔlen ye musoninkolon de ko ko musoya ye mɔnɛ hali ni kulusi don a la a tɛ se ka ko dilan u y'u da ɲɔgɔn kɔ ka na u sera da la yan fɔlɔ kunnandi fɔɔnɔna a n ko n ma nin faamu dɛ tiɲɛ den bamu ye nka ka den bamu ka kɔrɔ siɲɛ n ko n m'o kelen faamu n y'a wele a gɛrɛla n na n y'a ɲininka n ko ne furu ni kanu su i b'i dogo bɛɛ la f'i kobaga n'i dogo la i nɔgɔlen bɛ taa lahara n ko mun b'i la a ko ne furu ni kanu ala ni furucɛ bonya barika mhm. ala ni kɔnɔnajɛlɛya barika ala ni furu danbe ani furu bonya barika ne dɔgɔmuso ye kɔnɔ ta dɔgɔkun kelen mhm. o de donn'an ni ɲɔgɔn cɛ ala taala ye ne yɛrɛ garisɛgɛ kɔnɔbara la nka k'a dogo e la ka se fo nin yɔrɔ bɛɛ ma mhm. n siranna ko dɔ ɲɛ de e de nana n'a hakilina ye e de ko k'an ka nkalon tigɛ o nkalon kɔfɛ ni tiɲɛ dɔ bɔr'o kɔnɔ hmm. a man kan ne k'o tiɲɛ bila e ka nkalon ɲɛ furukɛ ye bonya de ye nka ko min ma ɲɛ bi y'a ye n tɛ fɛ ka nkalon fara nkalon kan o de la to n ma sɔn ka nkalon tigɛ i ye n ko baasi t'a la n bɛ nin gindo f'i ye k'a ta bi la fo ka taa se diɲɛ wuli ma gindo in ka kasi e ni ne fila kɔnɔ a bɛ ten i k'i hakili to n kɔ la a ma fɔlɔ la hɔrɔn fila a bɛ keleya ɲɔgɔn pilasi la dɛ a mana ja cogo o cogo nka ɲamakala tɛ ɲɛbɔ maa jɔyɔrɔ fɛ dɛ ayi o kɔni o t'an danbe la
i wele kun tun y'o de ka kuma ɲɛfɔ kulubali nin ye kɔrɔlen ko ye i faw ni makow ni bɛnbɛkɛw y'a kɛ tan ne wa kulubali a bɛ kɛ tan ne ni e tun ma nin kɛ ne tun bɛ tigɛ e la kulubali ni tun m'a kɛ tan ne tun b'a fɔ n k'i ma k'i fa ɲɔgɔnko ye kulubali n'e tun ma nin kɛ ne tun b'a fɔ n k'e ma b'i bɛnbɛkɛw la ɛɛ kulubali maa bɛ wuli bokɛ kama fɛn wɛrɛ fana b'o kɔn koyi a diyara n ye wa a bonyana n ma nin bɛ kɔrɔlenw caman ɲɔ la a bɛ kɛ tan ye hɔrɔnkɛ ɲalen i danbew de ye nin kɛ tan hɔrɔnkɛ ɲalen i bɛnbɛkɛw de ye nin kɛ tan hɔrɔnkɛ ɲalen e faw ye nin kɛ ka tɛmɛ ɛ ni e y'o kɛ o bɛ bali an na wa o ye kɔrɔlen ko ye kulubali n'i ka kuma mɛn a na kɛ i n'a fɔ kirisi ne kɔnɔ saw a diyara n ye kojugu a bɛnna n fana ma hatɛ i wele kun tun y'o ye siga t'o la ɔ adamaden yanni ɲuman ka fa wuli mɔgɔ la a ka to i kɔnɔ a bɛ ten n'a tor'i kɔnɔ o de ka fisa n diyara n yɛrɛ kojugu n'i wele nana n ka wele lamɛn a diyara n y'a bonyana n ma nin tɛ baasi ye siga t'a la ɔ n bɛ sira d'i ma a bɛ diya n ye kojugu n bɛ sira d'i ma kulubali ni baraji nɛgɛsɔnkuru mɔden ani baramangolo mɔden kulubali nba koyan sanja ani koyan mamuru cogokɔrɔ mamuru ani jaba nɛnɛ i kulubali nba n diyara n ye kojugu a diyara n yɛrɛ kulubali hmm. komi n yɛrɛ fana senna ka teli dɔɔni sa tɛ baasi na taa dɔ bɔ kun dɔw la o ye tiɲɛ ala ka hɛrɛ fɔ ami ami ami maa dɔ ni denwuli kɔni a ni ni a ye nin dɔn a ne jeliba yɛrɛ ɛ i ka faamuya b'a la duguba kɔnɔ mɔgɔ ɲuman na ne labanna pati ni bɔrɔ sisan denwuli sogo ɲimi kama aa kɔni ee jeliba a bɛ kɛ ten koyi wa eh, ka bonya ta k'a d'i ma den ninnu tɔgɔ u bɛɛ tɔgɔ b'i yɛrɛ bolo n'i ye tɔgɔ o tɔgɔ d'a la eh, eh, eh, tɔgɔ kɔni tɔgɔ sɔrɔlen ka ban alhamdulillah ka nɛn kunu ka da lankolon to
alhamdulillah nin diyara n ye kojugu aw ni baraji awa awa jeliba kɔni a nisɔn ka di sa tɛ baasi a tɛna a ka sɛsiw ta Eh, ala. Eh. Ah, furamugu ni.
Jara. Ha, jigi jara ani jigi ba jara sango ah. jara ani weta. Jeliba ni ce. Ko jara cɛman bɛ koloba kari. Ɛ eh, musomanw bɛ sɔrɔ ka sɛmɛkolo sumusumu. Kɔnɛ den tɛ kɛlɛ min na kɔnɛmuso den tɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ kɛlɛ bolo ko fana ko i jara. kunu jara ani bi jara jara min fɔlɔla jara min labanna lawale jara ayi e a barika kunu na dɛrɛ i ye fɛn min fɔ n ye sa
jeliba e famana kana ale baro dɛ i ye min diya o dongo n bɛ min f'i ɲɛna n y'a saba kun n mako bɛ dɔ wɛrɛ la sa komi bi n kan ka taa jeliba n'i ma to ka na n fɛ baro caya dɔɔni n kan ka taa muso ɲini fɛ yen bi sa e a ka di ye i k'i bolo bila cɛya minɛnw na sa jara ni anw famana e ma ka ban dɔrɔn an bɛ ɲugu an yɛrɛ la de maa min y'i faden kɛ jaraw ye i jija i kana taa kungokolo fan tan ni naani kɔnɔ ni ni jara ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a m'i kɛ bo jiginɛ ye i bɛ sɔn ka kɛ ɲɛgɛnɛ jiginɛ caman siri jara ɛɛ simo bɛ yen simɔ fana bɛ yen wa soma bɛ yen nsoro fana bɛ yen soma ni munumunu salo tɛ kelen ye ne ka simo kɔni baasi t'i la

jara e nin ye kɔrɔlen koyi ee n bɛ min f'i ɲɛna i janto dɛ i janto dɛ ee jara parce que i b'a dɔn anw muso de ka ca de n'an ma hakili to laadalafɛn kɔrɔw la i ka faamuya b'a la a bɛ kɛ kojugu de ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ jara nin jara ye kojugu sira b'i bolo jigi jara ani jigiba jara sanku jara ani wota dun simo hita i ni ko i ni ta i ni geni ee jara n bɛ taa o la sa ee a mana kɛ cogo min na don wɛrɛ ni ala sɔnna

Eh, an b'ala fo k'a barika da dugu kɔni jɛra walayi ee an b'ala fo k'a barika da k'e fana fo k'i barika da walayi
sinaya man gɛlɛn ee sinaya tɛ foyi ye ne yɛrɛ ye muso ye sinaya la sinaya sinaya nafa foyi tɛ sinaya la n'aw bɛnna kelen ma kaban a banna walayi hakilitanw de b'a faamu n'i kɛra fɛ n bɛ kɛ tan n'i kɛra fɛ n bɛ kɛ tan kɔni ala m'an ta kɛ tan ne bɛ masa aramani fo k'a barika da n kɔrɔ n'ala sɔnna ma bi ni mun nege bɛ ne na den de bɛ sinaya tiɲɛ den de kɔni bɛ sinaya tiɲɛ dɛ wa den de bɛ gɛrɛgɛrɛ don sinaya la ala kan'an ta kɛ tan den de b'a dɔn n ba ye nin ba tɛ nin mɛ bi ne bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la f'u k'a lakali min ye ne ta in ye i k'o min i k'o ta i bɛ kɔrɔbuga i k'i ta in di ne ma n kɔrɔ o tɛ baasi o an ka bɛn kelen ma dɔrɔn hadamadenw ma deli ka n'an ye kan kelen fɔ ɲɔgɔn ye sisan an b'a kɛ an cɛ kana bɔ a kalama ne ta y'e ta ye e ta ye ne ta ye ni lahara tɛ sa a banna foyi t'an cɛ no a bɛɛ tɛ kelen nka bɛɛ y'an joli le ye e joli wa ne joli wa
bɛn ani keleya o de ye hadamadenya jɔlan ye nin denmisɛn fila u y'u ka hadamadenya kɛ ni ɲɔgɔn ye u t'a dɔn u baw ye min ye keleya ani lamɔko ɲuman o de kɛra nin denmisɛn ninnu taalan ye an ka sinaya bila an ka kɛ kelen ye n'an bɛnna ko hɛrɛ b'o de la wa ko bɛn ni keleya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na musow bɛnnen u bɛ du diya u bɛ jamana diya u bɛ kabila diya nin muso fila ka kɛ misali bɛɛ ye ko n'a ye ɲɔgɔn minɛ k'aw denw bɛ kɛ barika ye denmuso fila u nana kɛ maaba de ye u ka dugu kɔnɔna na ka na kobaw dilan fo ka taa se u furu don ma u tilara ka furu yɔrɔ ɲuman sɔrɔ o kɛra barika ye bɛn foyi tɛ bɛn bɔ keleya foyi tɛ ɲɔgɔn bɔ sutura foyi tɛ keleya bɔ k'an ka bɛn an ka bɛn
an ka bɛn tɛ mɔgɔ kelen ka su na n kɛra ne bɔ furu banna e ni ne ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ lankolon siri tigɛlen dutigi hali e tɛ maloya dugu jɛbali e bɛ n'i sigi ni gulɔ de du kɔnɔ k'e bɛ gulɔ min. a don i bɛ i bɛ ko min na ala de b'i sara la quoi. i kana to ka maga ne ka minfɛn na yɔrɔ. baba ala kama sa diɲɛ don o don e de falen don. ɔ ni kɔngɔ don o tɛ kojugu ye kɔngɔ ye hɛrɛ de ye. cogo di tantɔ.
e mɛ e n'i kɔnɔma don den kɔni o hɛrɛ o ee e bɛ cɛ naloma in tɛ yan i muso tɛ ye ten dɔ ten bɔrɔ dɔ depuis ala y'e dan ta tiɲɛnen e bɛ to nin na tantɔ mɔgɔ lankolo i b'a dɔn e t'i yɛrɛ dɔn ni ne y'e ye fo ne sɔn de bɛ ja e kɔrɔ ta tiɲɛnen cɛkɔrɔba lankolo dutigi jugu e bɛ sa n'i ta in ye tantɔ
ɲini b'a fɔ a taara k'an fililen to yen san joli joli han i wasa don nin na nin bɛ se k'i ba ko jɔyɔrɔ fa ale de y'a to ne sera ka dusukasiw kun ka se k'i lamɔ